Anocht ar GAA 2024, téann imreoirí óga cumasacha Thír Eoghain in iomaíocht le Ciarraí a bhí sa tóir ar bua tábhachtach faoi aois i gCluiche Ceannais fé 20 na hÉireann. Tagann na foirne mhionúir is fearr chun cinn i gCúige Chonnacht agus Uladh. Cuirfear tús le Sraith na hÉireann agus le grúpa thar a bheith iomaíoch nuair a thugann Doire aghaidh ar Ghaillimh. I gcúrsaí iománaíochta bhí géarghá ag foirne i gCúige Mumhan le bua nuair a thug Brian Lohan agus Davy Fitzgerald aghaidh ar a chéile in Inis. Agus tar éis ardú meanman an tseachtain seo caite, thaistil lucht leanta Chorcaí go Dúrlas Éile le haghaidh a thabhairt ar Thiobraid Árann. Fad is a chuaigh foirne fé 20 Chorcaí agus an Clár in iomaíocht d'áit i gcluiche ceannais na Mumhan, téann sean-naimhde in iomaíocht i gCraobh TG4 nuair a théann Ard Mhaca agus Dún na nGall in iomaíocht i gCúige Uladh, agus i gCúige Mumhan, tugann Ciarraí aghaidh ar Chorcaigh. I gCúige Laighean, sa chraobh is fearr a bhí ann le fada an lá, chuaigh Áth Cliath in iomaíocht le Cill Chainnigh, a bhí fós ag teacht chucu féin tar éis cluiche fíochmhar i gcoinne Cheatharlach an tseachtain seo caite. Ceithre fhoireann cumasach sa tóir ar áit i gcluiche ceannais mhionúir Laighean nuair a thug Áth Cliath aghaidh ar Loch Garman agus Cill Chainnigh aghaidh ar Ghaillimh. Uíbh Fhailí ag dul ó neart go neart fé 20 agus a lucht leanta ag taibhreamh ar laethanta iontacha eile. Agus déanann imreoirí óga fé 20 Áth Cliath scrios ar an nGaillimh. Tá cúl is fiche aimsithe ag foireann fé 20 Thír Eoghain i seacht gcluiche. An éireodh le Ciarraí teacht ar shlí a dtosaithe cumasacha a stopadh chun an corn a bhuachaint don chéad uair ó 2008? Bhí Brian Tyers agus David McCague i bPort Laoise do chluiche ceannais peile fé 20 na bliana seo. Mar sin sé nóimead caite. Gach éinne cáiréiseach, Cian Lynch anso. Isteach go dtí Darragh O'Connor. Brú á chur aige siúd ansan ach bhí neart aige agus ar an dtríú iarracht an bhfuil an sprioc aimsithe aige Ciarraí m'anam ach go bhfuil agus sé Dillon an buachaill. Michael Tansley mar sin gan ach aon chúl amháin, b'in ceann aige Dáithí Hogan, Thiobraid Árann ina gcoinne i mbabhta trí is dóigh liom. Evans an-fheiceálach ar fad chun cinn anso agus Ferris ag teacht isteach ón gcliathán. Anois mar sin, chun cinn go dtí Kirby agus dála an chinn dheireanaigh, tá san seolta go hálainn aige. Críoch iontach. Faoi mar a tharla sé, shíolraigh an scór sin agus an deis sin ón gcic amach gairid agus sin an tríú ceann as a chéile a ndeachaigh Ciarraí gairid leis. Malartú seilbhe is dócha ansan ach bhí mí-ádh aige chomh maith. Yeah agus bhí sé sin mí-shlachtmhar is dócha ag an bpointe sin ó Rob Stack. Anois mar sin, Gavin Potter, fear Choill a' Chlochair. Anois, titim idir dhá stól, cad ba cheart dó a dhéanamh? Seilbh cimeádta agus Joey Clarke anois agus tá polladh ceart á dhéanamh ag Clarke! Tá san imithe don líon de dhroim an chosantóra, Joey Clarke, cúl do Thír Eoghain. Anois mar sin, Cormac Devlin. Isteach arís, tá ag éirí leothu, fear ar fhear a dh'fhágaint istigh agus tá Cassidy an-mhór istigh leis féinig tráthnóna, an tríú ceann aige. Siar go dtí Evans anois. Arís, scaoilte leis siúd teacht chun cinn, Crowley, teacht amach anois, fear an Teampaill Nua. Isteach aríst anso agus Dillon fé bhrú ambaiste, a bhuachaill. Sin scór d'ardchaighdeán! Ardchaighdeán ar fad, a Bhriain. An cruinneas atá ag an bhfear óg seo, Cormac Dillon, níl mórán spáis ag teastáil uaidh agus casann sé ar a chos chlé anseo agus críoch iontach ar fad aige. Agus freagra iontach ar fad ó Chiarraí don chúl sin. Evan Boyle ag dul trasna anois chun a chion féin a dhéanamh. Shea O'Hare agus n'fheadar sé seo ach. an luas. Arís déanta go hálainn ar fad aige Rafferty, sin beirt ón líne lánchúil agus tá an pointe faighte agus cláraithe go hálainn ar fad aige Cormac Devlin. Paul Devlin ana shásta anois, bainisteoir is ea tusa, cad é an chéad rud a dhéanfá chun stop a chur le forlámhas Thír Eoghain anseo? Caithfidh siad brú a chur ar an gcaid, a Bhriain, sin pas eile chun tosaigh gan oiread is lámh curtha air. Faighte aige Eoin McElholm arís, an cosantóir curtha dhe aige agus anois rith an ráis le Tír Eoghain agus na pointí ag teacht ceann i ndiaidh a chéile. Tá, arís agus arís. Tháinig sé sin ón bpas chun tosaigh a thug Tír Eoghain. Trasna go dtí Stack anois. Odhran Ferris. Tacaíocht ón gcliathán aige Eddie Healy, ciúin le tamaillín. Seo chugainn arís é agus tá sé sin, le himeall na bróige, dírithe thairis an trasnán, scór a raibh gátar leis. Gan dabht ar bith, bhí sé ag teastáil ó Chiarraí. Scór iontach ó Eddie Healy. Sin an darna ceann atá faighte aige ar chiumhais na bróige. 11 nóimead caite sa tarna leath anois. Á, buaite go hálainn, smachtaithe lena lap ansan ag Cormac Devlin. chéad scór eile fíorthábhachtach. McElholm, arís, slí déanta aige dhá fhéinig agus sin é an chéad scór go rabhais ag caint air ansan. Ana-cheann aige Devlin, ar aige McElholm. Ana-chuid den ádh le Ciarraí sa mhéid is go bhfuil na cuaillí agus an trasnán ag cabhrú leothu. Charlie Keating anois ar an ionsaí. Seolta isteach anso, preabtha go hálainn ar fad agus. Dillon, an féidir scór a fháil ar cheann de phointí an lae? Ceann de phointí an lae ó cheann de himreoirí an lae, a Bhriain, atá ag troid go fíochmhar chun Ciarraí a choimeád sa chomhlann seo, an uair seo ar a chos chlé go hard sa spéir thar an trasnán. Bhuel, a leithéid de bhliain a bheadh aige Daly. Craobh na hÉireann sa Choláistí, Corn Uí Ógáin buaite mar chaptaen aige agus ní fada uaidh anois bonn Uile-Éireann faoi fiche agus Ruairí McCullagh agus is geall le taispeántas é go pointe seo aige McCullagh agus aige Cassidy. Anois mar sin, sin pas an-dheas isteach i dtreo Crowley agus é buailte ar fad istigh aige, á, an-shábháil aige McEnaney. Bhí an pas go hiontach ar fad aige Fionn Murphy, fós aige Crowley, tá cic éirice anso do Chiarraí! Tá cic éirice bronnta ag an réiteoir mara bhfuil dul amú orm, tá! Téann sé díreach chuig Michael Rafferty sa bhosca agus yeah, tá an ceart ag Paddy Neilan gur chuir sé a lámh timpeall Dhá cheann aige Tomas Kennedy, ceann aige Cormac Dillon. Á! Sin cic ar nós togha ar fad aige Luke Crowley. Bhí, mar a bhí an lá deireanach i gcoinne Ros Comáin, Ros Comáin go hionadh, Tír Eoghain go hiontach ar fad ach bíonn tréimhsí beaga sna cluichí go ligeann siad na maidí le sruth beagáinín beag ach nuair atá leithéidí Eoin McElholm agat ar an dtaobh eile ní baol duit is dócha. Buailtear chun cinn arís leis an mbróig, Darragh O'Connor an cosantóir le cois, fágtha ar lár ansan agus tógtha aige Eoin McElholm an deasóg, an tusa, taispeántas gan cháim nach mór agus is é atá romham agat mar laoch. Agus don seachtú babhta is iad Tír Eoghain, curaidh Uile-Éireann, faoi 20 mar atá an comórtas.

Le Maigh Eo cáilithe do chluiche ceannais mhionúir Chonnacht, thug Ros Comáin agus Gaillimh aghaidh ar a chéile sa bhabhta leathcheannais agus an dá fhoireann sa tóir ar áit sa chluiche ceannais. Mícheál Ó Drisleáin a bhí i mbun tráchtaireachta. Tá beirt cosantóir os a chomhair amach ach Niall Topair istigh ag cabhrú thar n-ais go dtí Killian Joyce. Fuair sé cúilín ó chic saor, an ceann seo leis an gciotóg! Á, sár-scil ag Killian Joyce! Ceann de na miseachtaí Declan Kennedy. B'fhéidir go bhfuil oscailtí anseo, seans anseo ag Ros Comáin! Ar cúl agus neadaithe sa líontán ag Eoin Collins. Sárghluaiseacht ansan, Declan Kennedy a chruthaigh isteach dtí Eoin Collins agus sin scór cinniúnach. Curtha thar n-ais arís ag Ros Comáin agus uimhir 7. Dean Casey, an pas tugtha uaidh, seo seans ansan ar chúl eile! Cad é mar chríoch ag Darragh Curran! Á, gluaiseacht iontach arís! Dean Casey, pas cliste isteach dtí Darragh Curran. Curran, cúl trasna, á, pas cliste álainn, deis ar chúl eile! Á, neadaithe sa líontán ag Dean Casey! Cad é mar chríoch ansan! Pas foirfe amach go dtí Dean Casey. Agus leis sin an fheadóg dheiridh séidte ansan ag John Gilmartin, an réiteoir. An bua tugtha leotha go compóirdeach go maith i ndáiríre ag an deireadh ag Ros Comáin. I gCraobh Peile Mhionúir Uladh Electric Ireland bhí Doire agus Tír Eoghain sa tóir ar áit sa chluiche ceannais. Brú ag teacht ó Dhoire, tá ceann dainséarach ag teacht trasna an cúl báire ach, droch-iarracht, tá seans ag Rocks anseo, bhuel cheapfá, cinnte an uair seo ag Rocks agus i ndáiríre, cúl álainn faighte aige, chonaic sé go raibh dainséar ann, bhuel casadh álainn ansan agus beagáinín spáis faighte ag McKeown, bhuel pointe álainn faighte ansan ag Davin McKeown ó Ard Bó, go hálainn aige. Luke Grant le pointe roimhe seo ag lorg rud éigin eile. Tá beagáinín spáis ag Luke. Pas álainn trasna, iarracht anois is dóigh ag Biggs agus cúl álainn faighte ag Doire. Bhí rud éigin ag teastáil uaidh seo, foireann iomlán dhifriúil. Agus tagann sé siar agus seans arís ag Comhaltán. Tá spás aige agus cúl álainn faighte ag Peadar Ó Comhaltáin, fear Fionntamhnach. Chruthaigh sé fhéin é, thug sé pas do fear Dhoire. Tá sé breá sásta é sin a thabhairt do cheann dos na tosaithe, an tosaí sin ná Caoimhín Ó hArgáin. An fheadóg séidte anseo, an fhoireann baile Dhoire agus an éacht sin déanta acu. Tar éis toradh gan choinne nuair a chloígh Dún na nGall iad i gCraobh Uladh, an mbeadh Doire ar bhóthar a leasa arís do Chraobh na hÉireann, nó an gcuirfeadh seaimpíní Chonnacht, Gaillimh, stop leo sa chéad chluiche sa ghrúpa? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Seilbh amuigh i lár na páirce anois ansan, Odhrán Lynch, bhuel, tagtha amach ón chúl babhta amháin eile inniu sa chluiche seo agus, bhuel, sa chluiche deireanach chuaigh cúpla cúl isteach air ach an ceann san seolta thairis an dtrasnán agus scór maith aimsithe ansan aige Paul Cassidy do Dhoire. Siad an-shásta leis sin. Ansin buailte amach fada ansan aige Conor Gleeson amach i dtreo lár na páirce, seilbh buaite arís amuigh i lár na páirce ag an Ghaillimh agus Damien Comer ag stiúradh na himeartha go dtí so agus, bhuel, ag iarraidh imeacht isteach anseo. Tríocha slat amach ón mbáide agus thairis an dtrasnán ó bhróig Matthew Tierney. Dhá bhuille don liathróid agus thairis an dtrasnán. Ethan Doherty anois cóngarach a dhóthain don dtaobh líne, siar a raghaidh siad arís. Emmet Bradley. Cén rogha anois a bheidh ag Doire tráth a mbeadh daoine tite siar den Ghaillimh ach an chéachar sin, an bhróig curtha leis an gceann san agus, bhuel, scór maith faighte aige fear an Fhlatha Stait, Ciarán McFaul. Suas na páirce leis an Ghaillimh arís, luas ag teacht anseo ó fear atá ag imirt istigh sa chúinne arís. An bhfuil sé seo ag imeacht thairis an dtrasnán? Stop curtha le Damien Comer ansan. Bhí sé sin déanach a dhóthain mar iarracht chun an liathróid sin a dh'fháilt thar n-ais. Damien Comer ag gearradh tríd, is bhuel, an réiteoir ag imeacht isteach anois ag caint anseo, a bhfuil? Tá sé amach ag caint le Gareth McKinless, is dócha, rud éigin a thit amach ins an iarracht san. Réiteoir agus an cárta dearg bronnta ar uimhir a seacht do Dhoire ansan, sin é Gareth McKinless tráthnóna, agus é ag cur ina an-ghort do Dhoire. Lynch arís. Is é amuigh i lár na páirce, is Conor Glass fós ag imirt amuigh i lár na páirce is ag stiúradh an seó do Doire sa chéad leath. Ethan Doherty leis an deasóg agus féach air sin, ceann ana-dheas ar fad. Níl an cárta dearg ag cur isteach orthu go fóill. É buaite thar n-ais aige an Ghaillimh arís ansan. Na cúlaithe ag déanamh go maith, liathróid sin a ghabháilt is, bhuel, tá siad a' luas á chur isteach sa ghluaiseacht anois anso acu. Suas na páirce leo. Tierney, fuair sé scór ana-dheas ansan tamaillín beag ó shin. Bhfuil scór eile anois le teacht anso ón Ghaillimh agus lucht leanta na Gaillimhe ana-shásta leis sin. É curtha thairis an dtrasnán ansan aige Rob Finnerty. Conor Glass cóngarach don dtaobhlíne agus, bhuel, Tierney cóngarach leis ansan, a ceann san seolta isteach ansan, bhuel, a dhóthaint air sin, cóngarach don bpolla ach thairis an dtrasnán beidh an brat bán ag imeacht in airde ón iarracht ansan ó Shane McGuigan. Ceann san buailte amach aige Lynch ansan ach an ceann san caillte aige ansan. Buaite thar n-ais aige an Ghaillimh arís is rudaí dainséarach anois anso do cosantóirí Doire agus an ceann san seolta isteach arís, isteach is, is é curtha isteach sa chúl! Bhí sé a' teacht! Ceann san aimsithe ansan aige Seán Kelly. Bhí an cic amach tógtha ansan aige Odhrán Lynch ach curtha amú aige ar fear lár na páirce ansan, na Gaillimhe. Báide sin fós ag scarúint na foirne anso. An Ghaillimh ana-shásta leis sin. Marc le tógaint do Chách. Níl sé tógtha anois atá acu. Le ciumhais na bróige is thairis an dtrasnán, bhuel. Beidh an brat bán ag imeacht in airde babhta amháin eile. John Daly an babhta san. Amach i dtreo Dylan McHugh. Cóngarach don dtaobhlíne. Seo chugainn fear dainséarach anois anso Shane Walsh nuair a chuireann sé an ceann síos. Ní bhíonn ann ach toradh amháin agus tá toradh fachta arís ansan aige. Brendan Rogers amach chun cinn anso. Ethan Doherty, an-chuid liathróid feicthe aige Ethan Doherty sa chluiche so. Odhrán Lynch. D'iarraidh rud éigin a chruthú anso. Beidh iarracht anois aige Doire scór éigin a dh'fháilt anso. Lachlan Murray. Bhfuil sé sin ag féachaint go maith. Tá! Ceann eile curtha thairis an dtrasnán ansan acu. Báide sin fós ag scarúint na foirne. Ceann san seolta isteach i dtreo imeall na cearnóige agus suas leo é fachta aige McGuigan agus sábháilte ansan ar an líne ag an mbáideoir, Conor Gleeson. Déanta go maith ansan aige stop a chur leis an liathróid san. Cian D'Arcy anois ag teacht amach leis an liathróid, cosantóirí Doire ag titim siar. Táim ag imeacht isteach anois sa toradh, Shane Walsh ar a chompord ag cur an liathróid suas na páirce leis an Ghaillimh. Beidh siad ana shásta má gheibheann siad scór amach as é seo. Suas leo, bhuel bhí scór éigin le teacht anso agus an ceann san críochnaithe isteach sa chúl acu. Sin ceann dos na báidí is fearr a chífidh tú i mbliana ó taobh taobh na páirce. Is críochnaithe isteach sa chúl ansan aige Cian Darcy agus sin deireadh anois is dócha. Seilbh ag an Ghaillimh arís agus é faighte ansan ag Seán Fitzgerald ach is cuma san. Tá buaite ag an Ghaillimh anso ar Doire. Tá siad ana-shásta leis seo, dó 14 le 0, 15 an scór deireanach. Fós le teacht, réalta iománaíochta idir mhionúir agus sinsear agus cinnteofar seaimpíní Chúige Uladh agus Mumhan i bpeil na mban. Fanaigí linn! Trí sheachtain tar éis dóibh Corcaigh a chloí i gcoimhlint thar a bheith iomaíoch, bhí buntáiste baile ag an gClár nuair a thugadar aghaidh ar Davy Fitzgerald agus Port Láirge, foireann nach raibh cloíte go dtí seo. An éireodh leis an gClár iad a chloí nó an éireodh le Davy Fitzgerald an ceann is fearr a fháil ar a chontae dúchais? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Diarmuid Ryan ag pléascadh amach anseo faoi bhrú ag Stephen Bennett. Titeann Ryan ach fós buaileann sé ar a ghlúine. Isteach ag Mark Rodgers anois. Tá Mark Rodgers taobh istigh de Darragh Lyons. Fós ag Rodgers. Ó, ag éalú ansin ó Thadhg de Búrca agus an iarracht chúil! Raspar! Buaileann sí cloigeann an chosantóra. Rodgers ar an dara iarracht thar an trasnán. Bhí sé ag dul isteach ansin ach deas mar a d'éalaigh sé ó Thadhg ansin. Rinne Kieran Bennett thar barr ach tá an cúilín ag an gClár agus tá siad chun cinn. Síos i dtreo Rodgers, athshealbhú déanta ag Tadhg. Muintir an Chláir ag ceapadh go raibh feall, ach tá an fheadóg ag an réiteoir. Tá an tseilbh ag Port Láirge agus le Kieran Bennett. Shábháil sé cúl níos luaithe anois nach raibh tabhairt faoi scór. Tá sí buailte ard ag Kieran agus tá sí buailte thar an trasnán. Cothrom don dara huair. Síos an taobh, ach níl le fanacht ansin ach John Conlon. Trasna go Diarmuid Ryan, osclaíonn Diarmuid na guaillí is scaoileann sé ceann fada isteach. Shane O'Donnell sea, pas álainn Shane O'Donnell anseo go dtí David Reidy agus David Reidy thar an trasnán. Ach O'Donnell a chruthaigh. Tá sé chomh deacair é a stopadh agus ansin pas thar a bheith sciopthaí. Seán O'Brien. Caite ar an gcliathán anseo. Stephen Bennett thar barr san aer. Titeann sé, éiríonn sé, tá soicind aige agus nuair a bhíonn soicind ag Stephen Bennett, chuid is mó den am, bíonn scór aige. Clár ag oibriú na liathróide amach arís do John Conlon. John ag fanacht taobh céanna na páirce, briseadh síos ag Shane O'Donnell ansin. Shane ag casadh, ag breathnú ar a sprioc agus níl aon sárú ar an bhfear seo inniu. Tadhg De Búrca, fanacht taobh céanna na páirce. Síos i dtreo Kevin Mahony. Kevin Mahony ag teacht amach, uillinn níos fearr cruthaithe aige dó féin agus í buailte ard aige agus í buailte thar an trasnán. Níl eatarthu ach péire anois. Ó drochphas ansin agus tá sí faighte ar ais ag Mark Rodgers. Mark Rodgers, pas láimhe, pas álainn, sea, Darragh Lohan taobh istigh, seans ar chúl ag Lohan! Chéad chúl scóráilte ag an bhfear lár páirce cruthaithe ag Mark Rodgers. Pas iontach! Imríonn sé liathróid láimhe agus bheadh fhios agat é! Seilbh anseo anois ag Tadhg De Búrca. Fanann Tadhg, an ceann seo buailte isteach sa lár aige, níl sí buailte rómhaith ach tá an seilbh faighte ar ais ag Contae an Chláir arís. Liathróid mhór ard isteach, tá David Fitzgerald leis fhéin! Agus tá an dara cúl scóráilte! Ní raibh aon duine ag marcáil David Fitzgerald nuair a chuaigh sé isteach an t-am sin. Liathróid fhada, scaoil Shane O'Donnell isteach í. Agus an dara cúl ag an gClár. Glanta amach ag Diarmuid Ryan. Iarr an clár buailte síos an ceann seo go dtí tosaí, faighte ag Rodgers, tá contúirt anseo, Rodgers, fós aige, shleamhnaigh cúlaí Phort Láirge, fós ag Rodgers, cúl eile ag Contae an Chláir. Chruthaigh Rodgers ceann níos luaithe, anois tá ceann aimsithe aige féin agus bhí cúl ar intinn aige chomh luath is a fuair sé an sliotar sin ina ghlaic. Stiúrtha isteach. Agus éist leis an mbéic atá ag teacht, Tony Kelly ag teacht isteach anseo anois. Puc sleasa, níl sí buailte rómhaith. Tá sí imithe tharstu ach an seilbh faighte ar ais. Jack Fagan, Jack Fagan trasna go dtí Tadhg de Búrca, pas deas ag Tadhg. Seo an iarracht anois ag Kevin Mahony, Kevin Mahony ag bualadh ard agus Kevin Mahony thar an trasnán agus anois an bearna laghdaithe go trí arís. An-phas ag Tadhg agus an-chríoch ag Kevin Mahony. Ceithre chúilín idir na foirne, buailte isteach ansin ag Shaun O'Brien amach ar an taobh. Faighte ag Stephen Bennett ag iarraidh éalú ó Conor Cleary, cailleann Cleary a chamán. Fós ag Stephen Bennett anois ag gearradh isteach, preab bainte faoin talamh is Bennett istigh arís, casann sé amach, seans ar chúl! Cúl ag Stephen Bennett! Díreach a bhí ag teastáil ó Phort Láirge. An-imirt ag Bennett. B'fhéidir go raibh mí-ádh ar Conor Cleary gur shleamhnaigh sé ach bhí obair le déanamh ag Stephen Bennett is rinne sé go maith é. Glanta amach ansin ar an taobh. Rás atá ann, cé a gheobhas an rás sin? Tá sí faighte ag Tony Kelly. Ohh! Cosantóirí ag bualadh in aghaidh a chéile. Kelly, shot isteach anseo leis an uillinn ghéar aige, buailte íseal. Stoptha ag an gcúl báire, an bhfuil. No! Tá sí imithe thar an líne! Tá sí imithe thar an líne! Tá an ceathrú cúl scóráilte ag an gClár agus é aimsithe ag Tony Kelly. Bhí an iarracht. Stoptha lena chois ag an gcúl báire ach chas sí ar ais. Bhí guairneáil ar an sliotar. Seo an treo anois ag Ian Kenny ar a líne ceathracha cúig féin. An-ruathar ag Kenny. Tá sé ar ais. Ní rinne sé mórán iomána sa tsraith fós ag Kenny. Cailleann sé smacht ar an sliotar. Faighte ar ais arís aige. Tá sé ag breathnú ar an sprioc. Tá sé sin buailte ard. Sin cúilín inspioráideach ag Ian Kenny. Níl cáil na scórála air. Bhí sé sin thar barr. Dermot Ryan, íseal, feadh na talún ansin, cé a gheofas? Jamie Barron ag gabháil siar. Faighte ag Jamie. Pas isteach ag Jamie, siúd aniar do Paudie Fitzgerald, Paudie Fitzgerald as Cill Rosanta, ard agus thar an trasnán, is tá siad cothrom arís! Seilbh faighte ag Dermot Ryan. Titeann sé, tá sí fós aige. Buailte isteach go sciobthaí, anois tá spás ag Galvin. Galvin ag casadh bealach amháin, casadh bealach eile, buailte ard aige, buailte thar an trasnán, trí chúilín eatarthu arís. Scuabtha amach ansin ag Dessie, nach fada siar atá sé, liathróid ard ag titim. Tá siad ag iarraidh Patrick Fitzgerald ag dul isteach, Patrick Fitzgerald tugtha chun talún, an bhfuil poc éirice ann? Tá poc éirice ann, níl aon amhras ar Liam Gordon, dhá lámh amuigh aige. Bhí Patrick ag dul chun cinn ansin agus, yeah, leagadh é. Ní raibh mórán ann ach bhí dóthain ann. Lámh chlé, Dermot Ryan a rinne an damáiste. Anois, Shane Bennett, Stephen a thógfadh iad de ghnáth ach níl seisean ar an bpáirc. Seo chugainn Shane. Báite! An-bhuille ag Shane Bennett is tá siad cothrom arís. An mbeidh siad in ann fanacht cothrom? Níl ach nóiméad fágtha. Ard iarracht, díreach taobh istigh den gcuaille, ní raibh seans ag an gcúl báire. Anois, Tony Kelly, tá Aidan McCarthy bainte den bpáirc. Tony Kelly, Tá an ceann sin ag tuirlingt ar chlé. Tadhg ag iarraidh í a choinneáil istigh, tá sí imithe amach ansin, bhuel, tá, bhuel, níl aon eas, éiginnteacht anseo, maor cúil ag dul trasna, níl tuairim faoin spéir aige agus tá an lámh curtha amach aige, suas aige ba cheart dom a rá, buille 65. Agus ní dóigh liom go raibh, fan go bhfeicfimid, bhuail sí cloigeann Thaidhg, ndeachaigh sí amach an chéad uair. Ach ansin, yeah, chuaigh sí thar an líne, chuaigh sí thar an líne. So, Mark Rodgers, anois, ní poc seasca cúig atá anseo, ach seasca, poc seasca ceathair pointe cúig, b'fhéidir. Tá sí buailte ard, buailte cruinn! An Clár ar ais chun cinn! Agus an fheadóg dheireanach séidte, na cosa tugtha leo, ar éigean, ag Contae an Chláir. Tar éis taispeántas dochreidte an tseachtain seo caite nuair a chloígh Corcaigh seaimpíní na hÉireann Luimneach lena bhfeachtas craoibhe a choimeád beo, is saothar in aisce a bheadh ann munar bhuadar ar Thiobraid Árann. An éireodh le Corcaigh teacht slán ó Chúige Mumhan nó an gcuirfeadh Tiobraid Árann stop lena ruathar? Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta. Staid Semple lán go barra anseo agus atmaisféar iontach. Deis ag Tiobraid Árann an ceann seo sleamhnaithe tríd, brú ó chosantóirí Chorcaí. Íseal, stoptha ag an, á, ag an deireadh tá sé imithe isteach sa líontán. Mark Kehoe ag an deireadh ach stoptha an chéad uair ag Patrick Collins. Anois Tiobraid Árann ag teacht arís. Tús maith curtha anseo sa mbaile. Jake Morris leis an gceann san. Agus scór ag teastáil ó Chorcaigh chun iad a shocrú isteach sa cluiche. Tá spás anseo ag Shane Barrett agus is breá le lucht leanta Chorcaí an ceann san. Tiobraid Árann arís ón dtaobh líne, Jake Morris! Cúpla scór iontacha uaidh go dtí seo. Sinn ag dul scór ar scór i Staid Semple anois. Teacht isteach Corcaigh 'sé Shane Barrett. Brú ó chosantóirí Thiobraid Árann, an pas tugtha laistigh. Seilbh ansan ag Alan Connolly. Fós ag dul, Connolly, gearr isteach ar an gcúl, contúirt do Thiobraid Árann agus tá cúl ag Alan Connolly. Cad é mar chríoch ag an lántosaí ón gCarraig Dhubh? Goidte thar n-ais ag Corcaigh, Alan Connolly. Fós ag dul, cúl roimh an mbriseadh, deis ar cheann eile! Ó sáriarracht arís ag an lántosaí, Tiobraid Árann, ar fud na háite agus scrios ceart á dhéanamh anseo i Staid Semple. Anois Corcaigh ag teacht arís, an iomarca spáis ar fad tugtha deis ag Connolly ach cad é mar chríoch, an tríú cúl ag Alan Connolly agus níl aon fhreagraí ag Tiobraid Árann. Na Corcaígh ag teacht arís, an pas amach go dtí an cliathán, seans ar chúl eile! Patrick Horgan agus sin sin mar choimhlint gan cheist. Greadadh anseo! Corcaigh thar n-ais gan cheist. T-am geall le bheith caite agus an fheadóg dheiridh séidte anseo i Staid Semple. Dhá bhua as a chéile, Corcaigh, maireann siad i gcónaí. Tiobraid Árann imithe ar feadh bliain eile. I gCraobh Iomána Fé 20 na Mumhan oneills.com thug an Clár aghaidh ar Chorcaigh agus an dá áit ag súil le háit sa chluiche ceannais, áit go raibh Tiobraid Árann ag fanacht leo. Bhí Brian Tyers agus Seamus Kennedy in Inis don cheann seo. Is é ag imeacht ar dalladh isteach i dtreo an chúil, an tosaí tagtha amach ansan, William Buckley, a leithéid de scór! Gunning anois. Tá beirt anso, Jack O'Neill ar dhuine acu, ba cheart go mbeadh scór aige Jack anso agus tá an sprioc aimsithe aige. Tabhairt isteach na tosaithe arís aige, Corcaigh lán de theaspach anois. Leahy, bhí féachaint chun cinn aige ach tá an pointe tógtha aige sin. Gafa thairis agus tá seans anseo anois ag Niall O'Farrell. Seo é an seans ar chúl Darragh O'Sullivan, an-phas go dtí Stritch agus tá cúl faighte aige an gClár. Ceann fada anuas ar Stritch arís agus tá Conor Whelan gafa laistigh de Khevin Lyons. Seans aige Stritch, tá cúl ag teacht don gClár! Anois mar sin, tá an fear seo tapaidh, tá ionadaí eile trasna uaidh, tá deis aige Corcaigh ar chúl anseo, agus tá! Ach cad é mar chúl! William Buckley, tuigeann sé go ndéanfadh pointe amháin eile b'fhéidir an bheart.

our boys fought on their backs there for that, next weekend will be a totally different game again against Tipp but look we'll get down from the high of tonight, work on a few things during the week and we'll be ready for action again next weekend. Tá feabhas nach beag tagtha ar mhná na Ríochta le blianta beaga anuas, ach é sin ráite, i gCúige Mumhan is ag Corcaigh atá an lámh in uachtar. An éireoidh le Ciarraí dul céim níos faide i mbliana nó an éireoidh le Corcaigh craobh eile a bhuachaint? Bhí Dáithí de Mórdha i Mala don cheann seo. Uimhir 14 ar a drom ach tá sí ag imirt amach ón bpáirc. Anois, ní don gcéad babhta, caid fada, ard, dainséarach é fachta ag Ciarraí ansan istigh a' bhfuil? Tá go deimhin! Agus anois a' tabhairt fé an babhta áirithe san, sin pointe ana-bhreá ó Chiarraí. Aoife, pas beag láimhe á thabhairt aici, agus anois tá sé aige bean an phointe, Rachel Leahy. Tá sé aige Melissa Duggan. Tá súil aici seo go bhféach chaill na cuaillí agus pointe fachta ansan agus táimid ar chomhtharrac agus ar iompú do bhaise, iad san ag dul ar an ionsaí babhta amháin eile. Pas fada pointeáilte, ní don gcéad uair anseo tráthnóna ó Mháire O'Callaghan, geansaí Laura O'Mahony tarraicthe siar, agus sin pointe nótálta ar fad ansan agus an lár plúchta go maith ag Corcaigh. agus caithfidh Ciarraí a bheith foighneach anseo agus b'fhéidir nár cás dóibh an chaid ard a scaoileadh isteach mar fuaireadar cúpla pointe deas ansan níos luaithe san imirt as na caideanna ard san, an ceann san, iarracht, beidh sé seo dainséarach agus é sin críochnaithe in san líontán, báide fachta ag Ciarraí agus beidh san ana-thábhachtach ar fad ar fad fós. Fuair Ciarraí an chéad trí phointe sa chéad leath. Sin pas maith isteach go Katie Quirke, bean a fuair chúig phointe sa chéad leath. Tá sí fós amach. Pas maith. Tá iarracht ar phointe ansan agus sin an chéad phointe don dara leath anseo do Chorcaigh. Agus buailte anseo ar an taobhlíne tá Ciara Murphy. Louise, cad is féidir léi a dhéanamh? Tá sí go maith, ní féidir léi scóráil ón áit seo chomh fada amach ón sprioc an babhta áirithe seo. Í seo ag dul ar an ionsaí. Tá aici go maith, cailleann na cuaillí. Sin iarracht ard ó Louise Ní Mhuircheartaigh. Sin iarracht ana bhreá ar fad agus don gcéad uair, an deichiú nóimint den gcéad leath, tá Ciarraí chun cinn anseo. Agus Carmody, babhta amháin eile. Sin pas maith anois. Ciarraí ag dul ar an ionsaí. Tá siad éalaithe isteach. Tá imreoir sa bhreis acu. Iarracht ansan. Báide aige Ciarraí agus anois mar sin tá siad amach go han-mhaith ar fad. Emma Dineen leis an bháide an babhta áirithe san. Agus an dara báide fachta anois. Dó a haon dhéag ag Ciarraí. An dara báide fachta. Bhuel, an fheadóg dheireanach séitithe ag réiteoir na nDéise Paddy Smith agus iad, Ciarraí, curaithe Chraobhchomórtas Sinsear Caide na Mumhan. Agus in airde leis an gcupa, in airde le lapaí Niamh Carmody agus clab go cluas ar na haon duine de mhuintir Chiarraí. Tá mná Ard Mhacha agus Dún na nGall tar éis taispeántas den scoth a thabhairt le blianta beaga anuas i gcluichí ceannais Uladh. An éireoidh leis na seaimpíní sraithe Ard Mhacha cur lena bhfuil buaite acu i mbliana nó an éireoidh le Dún na nGall seilbh a choimeád ar an gcorn a bhuadar anuraidh? Mícheál Ó Drisleáin a chuaigh i mbun tráchtaireachta. I gCraobh Uladh na mban, bhí ardchoimhlint idir Ard Mhacha agus Dún na nGall i gCluain Eois. Ba é seo an chéad chluiche ag Ard Mhacha ónar bhuadar craobh na sraithe i lár an Aibreáin agus chuir Aimee Mackin tús maith leis an scóráil dóibh. Bhí géar-iomaíocht eatarthu agus iad ag dul cúilín ar chúilín, an farasbarr is lú eatarthu leis an iarracht seo ó Amy Boyle Carr. Bhí Ard Mhacha cúilín chun tosaigh ag an mbriseadh, 0, 6 le 0, 5. Bhí seisear imreoir éagsúil ar chlár na scór d'Ard Mhacha sa tarna leath agus an chuma ar an scéal go mbeadh an lá leotha, cúilín maith anseo ó Dearbhla Coleman, Ach d'aimsigh Katy Herron cúl déanach do Dhún na nGall agus le cúilín ó chic saor ag Susanne White, bhí an am breise ag teastáil, Ard Mhacha 0, 12, Dún na nGall cúl agus 9 gcúilín. D'aimsigh Niamh Henderson scóranna maithe d'Ard Mhacha sa chéad tréimhse d'am breise. Ach chuir an cúilín iontach seo ó Amy Boyle Carr Dún na nGall chun tosaigh arís, Ach throid Ard Mhacha agus ba í Niamh Reel an laoch dóibh leis an gcúilín déanach chun an craobh a bhuachaint tar éis sár-choimhlint. Fós le teacht, féasta iománaíochta ó Chúige Laighean le réalta mhionúir, fé 20 agus sinsear in iomaíocht. Fanaigí linn! Tá Craobh Laighean tar éis croitheadh a bhaint as lucht leanta iománaíochta i mbliana. I ndiaidh an comhscóir idir Cheatharlach agus Cill Chainnigh, an éireodh le hÁth Cliath geit a bhaint as na Cait le bheith in iomaíocht d'áit i gcluiche ceannais Laighean, nó an éireodh le Cill Chainnigh Baile Átha Cliath a dhíbirt ó bharr an tábla? MacDara Mac Donncha a chuaigh i mbun tráchtaireachta. Tá dhá bhliain déag ann ó fuair Bleá Cliath ceann is fearr ar Chill Chainnigh sa gcraobh siar i 2013. Bhuail siad in athimirt iad. Seo seans ag Chris Crummey ar an dara cúilín. Buailte go deas ag Chris. Dara scór ag Bleá Cliath. Buailte síos an taobh ansin. Cian Kenny ag teacht. Ag iarraidh í a ardú, faighte aige ar an tríú iarracht. fós aige an pas amach. Seo go John Donnelly, John Donnelly, féachaint amháin ar an sprioc, is leor sin do John. Dúbailt scór d'fharasbarr ag Cill Chainnigh arís. Deasy, tá ar ais ag Cill Chainnigh arís Owen Wall. Ó, drochphas ansin. Fáilte roimh Paddy Doyle, Paddy Doyle isteach. Seo é an iarracht ó Dónal Burke, tá Dónal Burke an-chruinn ó na buillí saora agus ón imirt. Seilbh ag Bleá Cliath arís. Ceann íseal, ceann íseal sin leis na tosaithe. Seo tá Cian O'Sullivan, an lántosach, Cian O'Sullivan, uillinn ghéar, iarracht misniúil, iarracht cruinn! An-scór! Agus Cill Chainnigh just ag fanacht an cúpla cúilín sin chun cinn. Ach casann seilbh faighte ar ais ag Cill Chainnigh arís, Cian Kenny. Coinnigh amach sa lár anseo le Mikey Carey. Mikey Carey á bualadh ard is Mikey Carey thar an trasnán. Scór maith ag an bhfear lár páirce. Fós an bearna sin eatarthu. Meas tú an mbeidh cúl ag teastáil ó Bhleá Cliath. Cosaint an-mhaith ansin déanta ag John Bellew. Tá sé faoi bhrú. Pas curtha trasna. Pas deas íseal isteach sa lár. Fear lár páirce Brian Hayes. Seo Crummey anois, Crummey á bhualadh ard, Crummey thar an trasnán, laghdaithe go trí. Mac Ciontin,

B'fhéidir nach raibh Eoin Murphy in ann sin a fheiceáil ceart, cosantóir sa bhealach air. Ach amach teacht taobh thiar na páirce, bearna níos lú idir na foirne. Just an spás faighte ag Danny Sutcliffe, Danny buailte leis an taobh líne, uillinn ghéar, is é an dá mhar a chéile é do Danny Sutcliffe. Arís, cúilín amháin idir na foirne, caipteantaí trí síos, Ciarraí Ard ó shin, níor dearnadh feall, tá an imirt ag leanacht. Ar ais go Blanchfield, fuair sé ceann álainn ag tús an dara leatha, anois tá an dara ceann álainn scóráilte ag Blanchfield. Seilbh fós ag Cill Chainnigh. Drochphas is í faighte ar ais ag Bleá Cliath. Cor camáin tréan den scoth déanta. Trasna trá anois go dtí Mossy Keoghan, Mossy Keoghan, urchar glan, Mossy Keoghan thar an trasnán.

An-obair ag Eoin O'Donnell, pas isteach go fear lár páirce agus urchar íseal. Mar sin, arís eile, scór is lú eatarthu le Billy Ryan. Billy ag éalú anois, seans ag Billy ón gcliathán, Billy ard agus Billy thar an trasnán. Cill Chainnigh cothrom arís. Seilbh ag na Cait. Beidh an chéad scór eile luachmhar anseo, cheapfainn. Ag an taobh eile. Seilbh anseo sin do Billy Ryan. Go leor céimeanna ansin glactha ag Billy Ryan an pas ar aghaidh go dtí Eoin Cody. Cody Gallagher gan a bhád. Seans ag Cody. Cúl ag Eoin Cody! Arís eile action déanta ag Cill Chainnigh go deireanach. Bhfuil siad chun an bua a sciobadh anseo, mar sin a bheadh ann. Go leor céimeanna glactha ag Billy Ryan, ar aghaidh go dtí Eoin Cody, báite go healaíonta. Faighte ag Seán Brennan, Seán Brennan á ghearradh amach is an fheadóg dheireanach, séidte anseo ag an réiteoir. Bua ag Cill Chainnigh. Chaith Micheál Ó Drisleáin súil ar chluiche leathcheannais iomána Mionúir Laighean Electric Ireland idir Áth Cliath agus Loch Garman. Tíogar Níge iad ag socrú isteach ins an cluiche. Seans ar cúilín anois, an ceann san ag Rory Duffy ag tuirlingt istigh sa chearnóg brú ansan ag an deireadh, imithe isteach sa líontán! Tá cúl ansan ag Áth Cliath. Bhí clibirt d'imreoirí istigh ann, ní fhaca cé a chríochnaigh ach is cuma sin. Teacht isteach i gcónaí, pas ag an deireadh oibríonn sé amach go dtí Seán O'Brien, Seán O'Brien! Ah, sárchúl ag Seán O'Brien! A leithéid d'urchar isteach sa líontán agus Loch Garman tagtha go mór isteach sa chluiche anois. Ar na cúl an pas a tugadh amach anso, deis ar chúl eile! Ah, sárchúl ag Darren Rossiter! O'Brien amach go dtí Darren Rossiter agus cad é mar am chun cúl a aimsiú! Ach ba fada anois le Darragh Kilduff. Fuair sé cúpla cúilín den scoth, an ceann san imithe isteach, á! Sár-thaispeántas ag Darragh Kilduff tráthnóna. An bua tugtha leo ag Áth Cliath. Is iad a bheidh ag dul ar aghaidh go dtí cluiche ceannais Mionúir Laighean. Sa bhabhta leathcheannais eile i gCraobh Iomána Mhionúir Laighean, chaith Cárthach Bán Breathnach súil ar an gcoimhlint idir Chill Chainnigh agus Gaillimh. Pas amháin eile anseo ag Cill Chainnigh amach fad le Anthony Clifford. An scór éasca aige, ba cheart go mbeadh, agus tá, agus d'oibrigh siad an ceann seo go deas, Cill Chainnigh. Faighte anseo ag Maloney. Tabharfaidh sé faoi na postaí arís. Tabharfaidh sé, an mbeidh sé cruinn an t-am seo? Beidh! Sin scór gleoite ag fear Bhéal Átha Ghártha i dtuaisceart na Gaillimhe an t-am seo. Seo é Eoin Brennan. Ó Brennan, ceann gearr, ceann dáinséarach do Mullen istigh, bhí sí faighte ag Mullen, cúl ag Jake Mullen, an fear i ngeansaí uimhir a dó, déanta go maith an t-am seo ag Oisín Henderson, Henderson, pas láimhe ag O'Donovan, an bhfuil cúl aige, tá! Agus bhuel, sé O'Donovan a chríochnaigh ach sé Henderson a chruthaigh. Róis na Ruta, Beinn a' Phoill, ach tá Canlyn, Ceann an Chaoin ar chúl, pas fháil ag Roche, cúl ag Gaillimh! Agus theastaigh sé sin uathu agus Cillian Roche á bá go tóin na heangaí. Ceann sin a bhriseadh trí Phádraig O'Donovan, tá sé, ag smaoineamh ar chúl, Ollie ag dul ag triail i dtreo Ollie fós ag imeacht, Ollie go cúl na heangaí! Agus sin sin, an dárna cúl faighte ag Ollie O'Donovan.

Tá imreoirí iománaíochta fé 20 Uíbh Fháilí tar éis ardú meanma a thabhairt dá lucht leanúna agus an Chéadaoin seo thugadar cúis mórtais dóibh le sárthaispeántas i gcoinne Chill Chainnigh. Bhain Mac Dara Mac Donncha agus Naoise de Bhaldraithe taitneamh as an gcoimhlint leathcheannais iontach seo sa Tulach Mhór sa Chraobh fé 20 Laighean O'Neills dot com. Déan breise síos. Go dtí Colin Spain. Colin fós ag gabháil ar ruathar aonair Colin anseo agus tá sé trasna ansin. Pádraig Shipley, ah nach raibh sé sin deas ag Dan Bourke ard san aer arís agus iontach. Cill Chainnigh an modh díreach á úsáid acu cuid mhaith den am. An ceann sin buailte ag an lántosach agus bhfuil sí curtha thar trasna ann tá ag Marty Murphy a chéad scór cothrom don tríú huair seo cúig nóiméad is fiche. Á maraithe go hálainn thar barr ansin ag Shane Rigney. Rigney ag gearradh isteach ar an gcúl anois, tá sí fós ag Rigney, bhfuil sé ag smaoineamh ar chúl, oh! Bhí sé ag smaoineamh ar chúl! Cúl iontach ag Shane Rigney. Yeah, tar éis dó an seans sin b'fhéidir a. you know gur theip air leis an seans níos luaithe ón bpoc saor tapaidh ansin ní raibh aon rud ar aigne aige seachas cá raibh na cosantóirí? D'oscail an rud ar fad féach ar sin mar chríoch! Ní raibh seans ar bith ag Niall Holland sa chúl. Cad é mar chúl breith ar cheann ard san aer i gcoinne Chill Chainnigh go háirithe rith isteach agus báite san eangach aige bhí sin go hálainn ó Rigney. Cill Chainnigh ag iarraidh an brú anseo. Tá sí fós ag Harry Shine, Harry Shine faoi brú damanta ansin, tá sé sin thar an trasnán má tá is scór iontach ag Harry Shine. An pas láimhe isteach sa lár, an ghluaiseacht atá ag leaids Uíbh Fhailí mar a, tá sé an-fheiceálach anseo. Seo an seans anseo scór eile. Seo do Donal Shirley, Donal Shirley go hálainn, néata, nádúrtha, sciliúil. Ceann atá buailte isteach agus an seilbh faighte, Roy Neal. Trasna anseo ag Harry Shine, Harry ag tabhairt faoi scór, ah tá sé sin álainn ar fad ag Harry Shine, iontach! Arís na liathróidí arda atá ag titim anuas ar líne leathchúil Chill Chainnigh, níl mórán, níl Uíbh Fhailí ag fáil mórán astu sin. Ceann atá buailte isteach anois ag Queally. Faighte arís ag Marty Murphy. Casann sé thart, tá an ceann sin buailte, breathnaíonn sí go maith agus tá sí go maith! Scór álainn ansin ag Marty Murphy. B'ait don dís measa mar dhearc go leor daoine ná scór.

ar fheabhas, cad é mar chúl arís ó Rigney agus ní raibh seans dá laghad ag Holland ach cruthaithe arís ag Dan Bourke. Féach air sin mar phas agus luamar é seo sa chéad leath. Cibé struchtúr nó cibé gluaiseacht athá á dhéanamh ag Uíbh Fhailí, tá siad ag oscailt croí-lár chosaint Chill Chainnigh. Agus an brú ag teacht arís, ceann ag teacht trasna ansin, Cigireaí is Machta, bhfuil sí imithe amach? Níl fós. Cosantóir ansin ag seasamh an fhóid. Splanc ag teastáil anois ó Chill Chainnigh. Tá agus an ceann seo buailte sa disíbleáil. Ó, tá sí, seans, cúl, cúl! Nó, sea, anois tá an cúl! Anois tá an cúl! Agus an cúl scóráilte ag Niall Shortall. Yeah, agus bhí cúl tuillte, cinnte, ag Niall Shortall. Bhí sé ciúin le tamall anuas, ach arís, a leithéid de shábháil ansin ón gcúl báire taobh istigh ansin ag Hoare. Féach air sin, agus, ah, cosúil le aon tosaí cliste agus maith, tháinig Shortall isteach, bhí sé réidh, agus tarraingthe díreach isteach. báite san eangach aige, bhí sin ar fheabhas mar chúl ó Shortall. Anois Screeney ag teacht trasna, tá sí aige, bhuel tá Screeney ag tabhairt faoi scór ag Screeney, Adam Screeney! Bhí sé sin dochreidte! Seo Harry Shine ag bualadh an ceann seo. Caithfidh sé cúl a fháil, ba dhóigh leat. Agus tá cúl faighte aige! In ainm Dé! Bhuel, seo an rud, bhíomar ag caint fé cén fáth nár bhuail sé an poc éirice níos luaithe sa chluiche. Like, uair a chur ceart ansin agus féach, íseal, féach ar seo, Harry Shine, maith thú! Tá an fheadóg dheireanach séidte agus tá Uíbh Fhailí ar ais i gcluiche ceannais Laighean agus sár-choimhlint feicthe againn anseo agus bhíodar ag cur ceisteanna orainn inniu. Ah, look, it was some game of hurling.

Sa bhabhta leathcheannais eile i bPort Laoise thug glúin nua d'imreoirí Átha Cliath taispeántas iontach le deireadh a chur le feachtas na Gaillimhe i gCraobh Fé 20 Laighean oneills.com. Bleá Cliath is túisce ar an ionsaí agus bhí deis ansan agus tá deis fós ann agus tá cúl faighte ag Diarmuid Ó Dúlaing cúig soicind déag nó mar sin. Tá sé fachta ag Purcell arís agus é ag déanamh isteach i dtreo an chúil. Beirt chur a dhóthain aige ar aghaidh an chúil amach. Freagra Tástáil agus é seo chun leoithne agus tá sin déanta go hálainn ar fad aige idir na cuaillí. Beidh cúl ag teastáil roimh leath ama. Buaite aige Paddy Mac Cárthaigh agus an cor tugtha aige. don aonad cosanta ansan agus i ngreim ciorraithe sin pointe a spreagfaidh iad. Newton arís, Conor Newton agus tá an-chothromaíocht agus tá na cosa leis aige, buille maraithe na muice ag Conor Newton! Cúl agus pointe le cúpla neomat anuas, ard scór ar fad. Ar rás isteach agus siúl ceart fé, cúl eile ag teacht ag Bleá Cliath an tarna ceann aige David Purcell. Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir. Tá an luíochán curtha i bhfearas le héifeacht. an lá le Bleá Cliath agus chuir sé sin an-mhisneach dóibh. Beidh GAA 2024 ar ais an Luan seo chugainn ag a hocht leis na buaicphointí is fearr ó na craobhacha iománaíochta agus peile Sinsear fé 20 agus Mionúir.